Anois céard déarfá. Nach iomaí uair atá na línte sin, Tabhair mo bheannacht siar leat go Condae Mhaigh Eo, ráite ag Johnny Mhairtín Learaí. Sé atá ag comhrá liom anseo anocht. Céad fáilte romhat a Johnny. Go raibh maith agat a Mháirtín. Cén uair a chas tú Condae Mhaigh Eo den chéad uair agus cé bhfuair tú an t-amhrán?
Bhuel, fear as fear a dtugaidís Cóilín Mac Donnchadha air a chuala mé dá chasadh i dtosach. B'as oileán i ngar do Charna a dtugaidís Oileán Fhínse air. Agus caithfidh mé a rá nuair a chuala mé an t-amhrán gur thaitnigh sé go mór liom. Agus d'fhoghlaim mé an t-amhrán ó Chóilín agus tá mé dá chasadh ariamh ó shin agus tá sé sin ag dul siar go b'fhéidir deich mbliana, fichead ó shin ar chor ar bith. Agus tá an oiread éileamh air inniu agus a bhí deich mbliana fichead ó shin.
Bhfuil tú leath-thuirseach dá chasadh féin. Bhuel, táim cinnte, tá, ach áit ar bith a dtéim, bíonn daoine dá iarraidh orm i gcónaí agus ní fhéadfaidh mé iad a eiteachtáil. Iarrtar go minic é. Iarrtar go minic é, áit ar bith a dtéim ag féilte, tá mé cinnte, agus is iomaí áit go bhfuil orm é a chasadh. b'fhéidir faoi dhó nó trí huaire. Bíonn amhráin luaite le roinnt amhránaithe, mar deir, agus ní féidir a dhul thar an gceann sin a'd le Condae Mhaigh Eo. Tugann daoine fear Chondae Mhaigh Eo scaití ort, nach dtugann? Ó tugann, tugann.
Bhuel, cuma leat, tá sin ait. Ó, is cuma liom, ní.
Bhí mé i gCondae Mhaigh Eo sách minic an tráth sin. Nach aisteach an rud le rá, b'fhéidir, ceann de na hoícheantaí ba mhó i do shaol ó thaobh amhránaíochta de, i gCorcaigh, 1985, nuair a bhuaigh tú Corn Uí Riada, théis an tóir atá b'fhéidir ar Chondae Mhaigh Eo. Ní hé a chas tú chor ar bith. Níorbh é, bhuel, Tá mé ag ceapadh go b'é an fáth é sin go raibh mé dá chasadh roimhe sin ag comórtaisí agus cheap mé nach raibh sé ródheas a bheith ag casadh na hamhráin chéanna ag an Oireachtas i gcónaí i gcomórtaisí agus dúirt mé an oíche sin go n-athróinn.
Sea. Agus. Cé na ceanna a chas tú ann? Tá mé ag ceapadh anois go b'é Bean an Fhir Rua a chas mé i dtosach agus bheidh mé ag glaoch ar ais.

do chloigeann dhá mbuafá Corn Uí Riada uair eicínt, go mb'in sin, ní bheadh tú le bheith in aon chomórtas aríst. Ní raibh, mar cheap mé go mbainfinn taitneamh as an chuid eile de mo chuid amhránaíochta, bhfuil fhios a'd ag féilte agus mar, tá cineál brú a bheith ag casadh i gcomórtais.

Ach sílim gur 1977 an chéad uair a ndeachaigh mé ag an Oireachtas. Mara mbuafadh tú i 1980 is 5, an gcasfá i 1980 is 6 agus 80 is 7 nó go mbuafá. Ó cinnte, a chasfainn, chasfainn.
Anois, is rud eile ar fad anois san áit a mbíonn tú i do shuí ag Oíche Chorn Uí Riada le cúpla bliain anuas, tá tú i gcathaoir atá sách te, ceann de chathaoir na moltóirí. Tá. Bíonn tú ag moltóireacht. Bím. Labhair tú ar an mbrú i gCóilín. Cé is mó an brú bheith ar an stáitse ná bheith thíos ar an bpeann?
Bhuel, tá brú mór ar chaon cheann acu, cheapfainn. Hmm. Ach eh, moltóireacht tá jab, jab mór, jab crua, caithfidh tú eh,

go gcasfadh an dream sin cuid de do chuid amhráin féin, leithéidí 'Chondae Mhaigh Eo' nó an mb'fhearr leat a bheith ag éisteacht le amhrán uaidh dhuine éicínt nár chuala tú cheana riamh? Ó muise, b'fhearr liom a bheith ag éisteacht leis na hamhráin a bhí cloistithe cheana agam, mar tá's a'm chuile fhocal dhá bhfuil iontu sin.
An dtaitneodh agus an dtaitníonn an jab sin leat, an gcoinneoidh tú ort ag moltóireacht.
Bhuel, níl mé rá gur jab é a thaitníos liom, ach coinneod, níl. An mbíonn cairde a'd 'na dhiaidh? Á, bhuel, sea, ní bheith, bhuel, tá mé, b'fhéidir go mbíonn agus b'fhéidir go mbíonn corrdhuine nach, ach ní mhaireann sé sin i bhfad, bhfuil 'fhios a'd. Ní mhaireann. Ní mhaireann, ach caithfidh duine éicint é a dhéanamh. Sea.
Anois, labhair muid ar oíche mhór do shaol ó thaobh na hamhránaíochta dhe i gCorcaigh. Ach lá mór i do shaol a bhí ann nuair a leag tú do dhá chois ar thalamh Mheiriceá. Bhí t'athair 's do mháthair i Meiriceá agus is minic a d'airigh mé thú ag caint ar an lá sin a ndeachaigh tú go Meiriceá. Bhuel, ba ea go deimhin. Bhí go leor cloiste agamsa faoi Mheiriceá agus bhí cineál pictiúr de Mheiriceá i mo chloigeann féin. Agus ní Ní raibh aon súil a'm scaitheamh go bhfeicfinn Meiriceá go deo amach. Nuair a bhí muid ag éirí suas, d'airínn mo mháthair ag caint ar Mheiriceá agus bhíodh m'athair, bhí sé i Meiriceá freisin agus bhíodh, mar a dúirt mé, bhí pictiúr i m'intinn féin go dtí na háiteacha seo i mBoston agus i bPortland, Maine. Bhí mo mháthair i mBoston agus bhí m'athair i bPortland, Maine. Ar ann a phós siad, ab ea? Níorbh ea. Níorbh ea. Níorbh ea sa mbaile a phósadar.

Ar Gate of Heaven Church bhí mé istigh ansin agus san áit a raibh sí ag obair bhí mé istigh ann. Agus bhí mé san áit a raibh m'athair ag obair freisin chuaigh mé síos go go Maine nó chaith mé oíche thíos ann. Is mar tá col ceathrachaí liom thíos ann. Is áit álainn é Maine. An ndéarfá anois Johnny gurb iad na hóráin agus de bharr go bhfuil tú in ann órán a chasadh, go b'in é a thug go Meiriceá thú? Ó cinnte, is é. Níl mé ag rá go mbeinn i Meiriceá go deo marach mo chuid amhráin. Thug mo chuid amhráin in áiteacha go tíortha eile mé chomh maith. Bhí tú ag múineadh sean-nóis thall i Meiriceá i mbliana agus anuraidh freisin, ar ndóigh?
Bhí. Bhí mé ann. Chaith mé trí seachtaine thall ansin agus. Cén chaoi a raibh sé le bheith ag múineadh sean-nóis do Yanks? Bhuel, bhí sé go deas. Bhí Gaeilge ag cuid acu, ag an chuid is mó acu, ach áiteachaí ansin chaithfeá an scéal a. Scéal an amhráin a mhíniú dhóibh as Béarla.
Sea.
Ach bhain mé an-taitneamh as anois. Agus bhíodh muid, bhí muid i gcoláistí, bhí Seosamh Mac an Iomaire in éineacht liom agus arís san oíche bhíodh muid ag múineadh dhóibh. Ach bhí roinnt coirmeachaí ceoil ann freisin agus bhí sé an-suimiúil, caithfidh mé a rá. An gceapfá go dtiocfadh aon amhránaí as a bheadh in ann do jab féin in 1985, Corn Uí Riada a bhuachan? Bhuel tharlódh sé, ní bheadh a fhios agat, d'fhéadfadh sé tarlú.
Sea. Agus ar spáin siad suim anois ann, na Spáinnigh? Ó, spáin siad.
Spáin siad agus tá Gaeilge ag cuid acu. Bhuail mé le fear, fear mianach as an nGréige, muintir a, muintir a mháthar, is a athar, agus bhí Gaeilge bhreá aige agus bhí sé in ann amhrán Gaeilge a chasadh freisin. Sea.
taisteal ar fud Mheiriceá, sin, ar ndóigh, ceann de na rudaí ba mhó, mar a deir tú, a thaitnigh leat. Ní bheadh tú ann, is dóigh, marach do chuid amhráin, ach go speisialta ann mar gheall ar t'athair agus do mháthair. Go díreach. Fan linn go n-inseoidh tú dhuinn tuilleadh faoin taisteal, mar nuair a thiocfas muid ar ais a chlann, beidh sé ag inse dhuinn faoi na háiteachaí eile a thug a chuid amhráin é ar fud an domhain mhóir, agus, ar ndóigh, gheobhaidh muid stéibh eile uaidh Johnny sula mbeidh an clár críochnaithe. Fanaigí linn.
An saol lán le daoine agus chuile dhuine acu lena ndearcadh fhéin. Tá muid uilig mar a chéile ach tá difríochtaí eatrainn. Sláinte, tinneas, bochtanas, saibhreas. Tá ár scéal fhéin ag chuile dhuine againn. Ar scáth a chéile a mhaireann. Smid. Coinnigh súil ar an domhan agus é ag goil in aois. Fág an fíorscéal. Dé Domhnaigh ag leathuair is a haon dhéag ar TG4.
When you breastfed him, you protected him the best possible way, building his immune system. Then you may have moved to formula. Now that he's won, why stop?

Bíonn an óige, ar ndóigh, go hiontach ag an duine, Johnny, nuair a chuimhníonns tú siar nuair a bhí tú ag dul ag an scoil i Leitir Ard agus na háiteachaí sin. Cén sórt leaid beag a bhí in Johnny Mháirtín Learaí, raibh sé, raibh tú ag piocadh faochain, an mbíteá dána agus an mbíteá ag caitheamh cloch agus rudaí mar sin. Muise bhí mé ag déanamh chuile shórt acu sin ar nós mo leithéid ar bith. Bhíodh muid ag, shiúladh muid ag an scoil leat, b'fhéidir, Trasna na ngarrantaí, b'fhéidir trí mhíle. Agus bhíodh muid, corr-row againn ag an scoil mar a déarfá, ag caitheamh cloch lena chéile, bhuailfeadh muid corrchlabhta ar a chéile ach bhíodh dearmad déanta air sin lá arna mháireach. An mbíteá ag piocadh faochain, ós ag caint air mé? Ó, bhí mé ag piocadh faochain. Déarfainn go b'in an chéad phunt a shaothraigh mé riamh, ag piocadh faochain. Chaithfeadh cuid mhaith acu bheith pioctha agat an t-am sin le punt a dhéanamh. Agus. Bhínn ag fiach, bhfuil a fhios agat, amach sa ngeimhreadh ansin, coiníní is giorriachaí. An mbíodh? Bhíodh. Bhí sé go deas, thaitnigh sé sin liom, agus b'fhéidir bhíodh muid ag, sin rud eile a bhíodh muid ag déanamh, go mbeadh tú ag strapadóireacht ag robáil neadrachaí, éanachaí, bhfuil a fhios agat, fá suas na crainnte. An íosfá na coiníní? Ó, d'ith, d'ith, bhídís go deas.
D'ith tú coinín go minic? Ó, d'ith mé go minic, bhíodar go deas le n-ithe freisin. Muise.

B'iad an chuid eile a bhí sa teach in éindí leat. Tá driotháir leat i Sasana agus cé méid eile agaibh a bhí ann? Tá driotháir liom i Sasana agus deirfiúr liom i Sasana agus tá deirfiúr liom ina cónaí i mBaile Átha Cliath. Seo iad a bhíodh in éindí leat scaití agus muintir an bhaile? Ó ba iad, bhuel mise ba hóige agus ba iad a bhíodh muid ag dul ag an scoil le chéile agus na comharsana béal dorais. Agus bhí sé an-deas, ba saol deas simplí a bhí ann. Agus bhíodh muid ag marú amach sa samhradh ansin, ag iascach, ag dul amach ag iarraidh ronnachaí agus amach sa bhfómhar agus bhíodh sé go deas agus ar ndóigh amach ar an bportach agus ag plé le féar agus an obair sin agus bí. An ndéanann tú tada dhó sin anois, an mbíonn tú ag déileáil le garraí ná le portach anois, an mbíonn? Bhuel, ní mórán é, coinním roinnt beithígh ceart go leor ach ní. Ní dhéanaim mórán obair talmhaíocht ar bith anois. An bhfaca tú go leor ag imeacht as do cheantar anois le linn nuair a d'imigh do dheirfiúr agus do dhriotháir Pat. An t-am a ndeachaigh siad sin go Sasana ar imirce. Ó, chonaic mé go leor, leor, go leor dhá raibh ag an scoil liomsa d'imíodar. Ach b'in é an rud a bhí ann ag an am b'áil le chuile dhuine imeacht bhfuil a fhios agat le haghaidh píosa den

Anois, labhair muid ar Mheiriceá níos túisce, ach tá go leor eile taistil déanta agatsa, bail ó Dhia ort anois. Sea, ní raibh aon chall duit dul ar imirce, ach ní raibh a fhios agat é sin ag an am sin, ar ndóigh, ach thug do chuid amhráin i bhfad is i ngearr thú. Inis dom cuid de na háiteachaí a ndeachaigh tú agus de na daoine a bhí in éindí leat agus Cén sórt féilte a bhí ann? Tá mé ag caint anois ar cheanna taobh amuigh den tír seo. Bhuel, mo chéad turas go Meiriceá, bhuel sé sin scór blianta ó shin, bhí grúpa breá ann le chéile, bhí tú féin ar an ngrúpa sin agus caithfidh mé a rá go bhain mé an-taitneamh go deo as. Agus rinne mé turas go dtí an Fhrainc, Féile Lorient sa mBriotáin, agus bhí sé sin go deas. Bhí comhluadar deas ann le chéile agus sin é a dhéanann an féile agus áit a dtéann tú, bhfuil a fhios agat, má tá grúpa deas daoine in éineacht leat, bíonn an chraic go maith, a deir sé. Agus bhí mé.
Cuireann sé leis nuair a bhíonn scata deas, ceolmhar agus dream a bhíonns ag gabháil fhoinn in éindí leat thimpeall ag baile, cuireann sé leis nuair a bhíonn siad in éindí leat. Ó, cuireann sé, cinnte, sin an chuid is fearr dhó. Agus bhí mé san Iodáil, bhí grúpa againne, bhí muid i Sardinia,

Bhí mise iarrtha isteach go hInis Meáin cineál ceardlann a dhéanamh ann agus. Raibh tú ag déanamh ceardlann thall i Sardinia? Bhí. Muise bhí. Bhí. Agus fuair muid cuireadh ansin an bhliain ina dhiaidh, fuair muid cuireadh go Sardinia. Bhí muid ann ar feadh sé nó seacht de laethantaí. Bhí sé go hálainn. Chonaic mé féin cuid de mhuintir Sardinia in Árainn, ós ag caint air agus tá cineál staíl áirid acu ag casadh.

go na tíortha sin. Ó, níor thug ach bhí de rogha a'm a thíocht ar ais arís go dtí iad, bhfuil 'sé. B'fhneacha dhéag. 'Sé, 'sé.
Ní, níor, níor, níor bhac tú le socrú síos ná pósadh i do shaol. Níor bhacas, anois, níor bhacas, níor airigh mé an t-am ag imeacht. 'Sé.
Ach b'fhéidir go mbeadh iarraidh, 'sé, mar bhí ráite ag seanfhear a bhí ag caint liomsa fadó, b'fhéidir nach bhfuil mé mall fós, a deir fear. Ó, go díreach, tharlódh rud ar bith, 'sé.
D'fhéadfadh sé tarlú go bhfaighidh muid cuireadh bainse lá eicínt fós. Ó, bheadh sé, tharlódh, ní bheadh sé anois. Ach idir na jigs agus na reels agus leithdháileadh, ní, ní caitheann, ní bhíonn tú ag caitheamh ina dhiaidh sin, bail ort. Á, nílim, tá mé breá sásta, tá mé, bhain mé an-taitneamh as an saol, caithfidh mé a rá.
Tá an corn buachta a'd, tá tú éirithe as comórtais, tá moltóireacht déanta a'd, tá Meiriceá feicthe a'd, tá cuid mhaith den Eoraip siúlta a'd. Céard eile atá fanta le déanamh ag Johnny Mháirtín Learaí? Bhuel, sin níl 'fhios a'm céard eile a bheadh le déanamh anois a'm. Tá.
Tá. Mhaith leat, b'fhéidir, ceirnín eile a chur amach nó rud eicínt den chineál sin? B'fhéidir, ní. Tá siad i mo dhiaidh, tá do chuid. Tá.
Bhuel, b'fhéidir lá breá eicínt go mba dheas liom, níor mhiste liom é a dhéanamh. Sea, sea. Na hamhráin anois, mar déarfá, atá curtha amach ar cheirníní cheana agus a ding tú. Déanann tú meascán breá, tá go leor de na bailéid Bhéarla, de. Arb é an dá mhar a chéile dhuit é, ab ea? Ó, sea. Bhí sé sin riamh anseo i gCarna agus i gConamara, bhíodh na bailéid breá Béarla sin, bhí an-mheas orthu i gcónaí ann. Agus taitníonn sé liom féin na bailéid Bhéarla sin, tá an-éileamh orthu, áit ar bith a dtéim. Ceann a bhfuil scéal leis, cosúil le amhrán Gaeilge. An ndéarfá go bhfuil siad cosúil leis na hamhráin sean-nóis atá ann, ina mbealach féin. Ó déarfainn go déarfainn gurb é an rud céanna. Sea. Mar amhrán sean-nóis, amhrán a bhfuil scéal ag baint leis, go bhfuil tú ceol leis nó fonn a chur leis, agus sin an rud céanna leis an mbailéad, má tá scéal maith ann. Bhuel, Dia leat, tá mé buíoch dhuit faoi theacht isteach agus labhairt liom ar an gclár seo anocht agus tá súil agam go gcuirfidh tú scéal agus fonn anois le ceann. An ndéarfaidh tú stéibh eile dhuinn sula gcríochnóidh muid uilig? B'fhéidir go ndéarfainn cupla ceathrú go dtí sa mbáis brocach. Dia leat, croch suas é, is nár laga Dia thú.

Ach is beag maic sní ar anse bó ar an tair.
Dia leat Johnny, níor chaill tú riamh é, bail ó Dhia ort agus go raibh míle míle maith agat. Go raibh maith agat.